idafika motani komanso taipanga handle motani uh, tiyambe ndi uh, Mr.
Kasakula zikomo kwambiri um, poyamba nkhani ya chisoni nkhani ya chifu- yomvetsa chifundo nkhani yoopsa um, chachikulu nchakuti zinthu zimenezi sizinationekerepo ngati amalawi ndiye zitationekera aliyense palibe amene ali ndi experience yonena kuti oh mwinene zimenezi ndidapititsapo ndine dj wa mbc ndiye zidanionekerapo ndiye ndingodalira zimene ma mistake amene ndinapanga that time Yes. ndiye kuti ndikoza this time ndipanga chochi panalibe tonse tinali achisoni ndiye nthawi zina chikhala kuti pali chisoni pamakhala kuti munthu mwina suuganiza bwino even a president mtsogoleri wa dziko anali chisoni chachikulu so That's number one kuti zinthu zonena kuti zodzidzimutsa zoopsa komanso zomvetsa chisoni chifukwa uh, a vice president uh, anali mnzake wa munthu wina aliyense yes so loss yawo si loss ya munthu mmodzi kapena kuti ya chipani chimodzi kapena kuti uh, ya banja lokha mm. tonsefe pamodzi ndi banja tili ndi chisoni it's our loss it's a huge loss china nchakuti mwina chifukwa cha zimenezi kuti tikulira uh, tiku, tikudandaula ena mwa ife ngati amalawi uh, tapanga mamisteki mm. angapo ndithu onena yes. kuti uh, tifunika kuti mwina tikhululukidwe mm. koma mamistekiwo tapanga mwina programu ikamapitirira tilongosola kuti chakuti sinali chabwino chakuti sinali chabwino Ah, chimene timayenera kuchita nkulira our loss inde munthu ukakhala kuti wa- waferedwa ah, ndiwe namfedwa palibe amene amakutseka- amatseka- amakutseka pakamwa mokamba zina zili zonse koma i think zina zimene ah, zakambidwa i think ta tapyola muyeso zina zimene zachitika ndikuona ngati kuti ngati amalawi tapyola muyeso ndipo zapangitsa kuti ti momwe tikulira a president upeza kuti panopa zambiri taziononga dala chifukwa choti mwina fault kapena mwina sitinganene kuti chifukwa cholira ya chifukwa zimene zimene- zina zimene zachitika zonena kuti eh, sikuti apanga ndi anthu olira apanga ndi anthu onena kuti ena ongofuna kuti apange take advantage pa imfa ya a vice president chimenecho nchodandaulitsa mwina program ikamapita ikamapita tifotokoza kuti kuti nchiyani for example mwina mwina ndinenepo um, convoy ya prayer wife ma- maliro tatenga maliro a vice president yatha ah, ntchito yonse ku lilongwe tsopano tikupita malo awo omaliza ku nsipe cha mu Ntcheumo upangidwa ataki anthu amene ali pa convoy upangidwa ataki unfortunately anthu folo Anamwalira. anamwalira ndiye kumafunsa kuti kodi opanga zimenezi amaganiza chani ndipo kodi apanga benefit chani pamaliro convoy ikubwera kuti tikayike a president- a vice president malo omaliza wina nkutenga mwala kapena kutenga chiwabu kuyigenda ndi chiyani chimenecho amalawi kodi tafika mpakana pamene olo olo ndalezo tafika pomagenda convoy yamaliro Anthu amene and- amene amagwira ntchito ya, ya, ya dziko yotenga zovuta kuli kongopereka zovuta kunali atolankhani kunali achitetezo this was the state funeral the army uh, polisi onse anali pamenepo kuti tikaperekeze vice president wathu mwaulemu malo ogona wina angadzuke nkunena kuti atenge mwala agende convoy mpakana foti uh, madriver kuchichimutsidwa kukapha anthu osalakwa ndikamba pa anthu anthu folo even mmayi wonena kuti analoyembekezera Yes. watisiya kodi amalawi ndale zitifika nazo mpaka mbele chimenechi ndi chimodzi chimene ndiona kuti chobwera msanga ukaona kuti zimene sitinachite bwino ngati amalawi pa imfa ya vice president yes Chabwino. mwani imene po- Mwambire- mwa- ndi- mwambire pamene- ndi- ndibeka ipo ine. mwa- kuti- kuti mvera amvula a- ayika ndemanga yotani amvula mwina ndemanga yanu ndiyotani pamene tapangira ah, chitatigwira zimenezi ndinganene mwina ndiyambe ponena kuti sabata yatha kudzafika dzulo Yes. yakhala yopweteka kwambiri mu history yathu ya malawi mwina because zimene sizinachitikirepo oh, mwina look beginning tinayamba kutaya Kasambara kuchokapo tazapezeka kuti a vice president ndi anthu ena amene madam Shanil Dzimbiri ndi ma ah,

ofunikira kwambiri tinataya in just one stroke of, a, of an accident so zimenezi mwina ndizoti aliyense anazunguzika nazo mutu Ah, munthu kuganiza kwabwinobwino kunasokonekera i think eh, one mpaka lero sitinayambe kukhulupirira kuti kodi zinachitikadi zimenezi ngati zinachitika zimenezi tsopano nanga ah, zinachitika bwanji so kumenemo anthu ambiri mwina anazazidwa ndi chisoni mkwiyo ndi chisoni ndikuzunguliranso mutu penepo kunena kuti kodi zimenezi zachitika bwanji ndo chimene chinachitikaponso kwambiri chimenecho ndikuyamba tsopano kukhala ndi mchizungu amati conspiracy theories kaya mchichewa amati chani kumagani mazangazimi basi mongo kumaganiza kukhala ndi funso eh, ah, kumadziyankha zongoganiza kumadziyankha zimene iwe ukufuna kenako kumanena zinthu zimene kuti mwina on a normal day sungazinene Eh, ena kutulusa mawu wonyoza kwambiri mwina kunyoza a president. Yes.
Yes. kuti a president wandi analiswa pilot kuti omwe a president Ah, zambiri zimene zinachitidwa zimene zinanenedwa ah, koma mwina ndi zinthu zoti tosefe there are lessons to be learned Ah, mwina mawu abwino kwambiri ndi amene adalankhulira a president kuti eh, olira samtseka pakamwa yes komanso mwina kunena kuti tiye tikhululukirane chifukwa tikawerengera ndipo sizikhala bwino koma panali ena who kept their heads very high ah, kuti ngakhale kuti zinachitika choncho sanafune kubwezera kuti mwina alankhule achite zofuna kuti zinthu zizikhale ndi kubwezeredwa mwina apapa ndinganene kuti it was very easy that on the edge kuti mwina ah, usayidi yapoyo pako kumakhala apolisi a army ndi anthu ambiri akanapanga zinthu zina zosa- zosakhala bwino koma they maintained their cool kuti iyayi akuluakulu tingogwira ntchito zinthu ziyende bwinobwino Eh, inunso a mbc you try to maintain your cool munayesa simuna pange sensationalize kupangapo ngati kuti zinthu zichitike eh, kufuna kuchokerapo kuti mwina tidye nawo mawani oti titchuke atitame kuti ife timalankhula zinthu zimene mwina zilibe umboni before chili china chilichonse Yeah, because there was no report to report about you were creating news so mukakhala kuti mwayamba kupanga create news muniyatula nkhani ndiye tsopano ndiye zatani you report news you don't create news exactly so zimenezo mwina zinthu zoti mukamapanga it- eh, kumene mumakhala ma- mabungwe anuko muzikambirana kuti kuti- kuti awalolo ndi chani do we

Uh, those are major losses onena kuti mwina tisangoyang'ana ku political angle komanso uku uh, ndizoti mwina tapanga luzi kwambiri i think we've gone back 50 years because kuti sabalopa tikampezeso wina Zosatheka. There will be another 40 years that lady it will be another uh, so many years anthu ambirimbiri it will be so many years tikhale ndi anthu trained kudzafika pa level imeneyoyo mm.
chabwino nde in terms of uh, mmene ma- mwina ma speech adayendera ah, takhala tikumva ma speech osiyanasiyana Ah, kuyambira kwayamba zitangochitika zofika mpaka na mapeto kutamva ma speech amene akhala kuchoka tikumva tichokera ku ah, chipani cha utm tamvapo tamvapo kuchokera ku ah, ku mbali ya boma tamvapo even a president akulankhula tamvapo anthu osiyanasiyana akulankhula mafumu amene kuphatikizapo amfumu akuntcheu um, mukayang'ana ma speech amenewa mukapanga analyze bwanji in terms of how a- a- a- a- analankhulira pofuna kuonesesa kuti amalawi asunge umodzi pa nthawi imeneyi komanso kuti pakhale bata ndi mtendere mmalawi muno ma speech uh, makamaka mwina kuma press conference mm. akumayambiriro mm. um, ambiri ena sanali bwino mm. um, kuchoka kwa a president mdziko muno a vice president mdziko muno uh, kenako anthu enaso 8 muja amakambira a mvula mai Shanil uh, Colonel you know, uh, Sambalopa. Ba- Sab- yes, Sambalopa, uh, uh, Major Selemani, uh, then another Aidin. Major Aidin, kenako anthu onse aja security so ya vice president kuchoka si chinthu chaching'ono chinthu chachikulu chotina kuti mitima tonse inali mmwamba utsogoleri pamene pamaonekera kuti munthu uyu ndi mtsogoleri kapena uyu si mtsogoleri atsogoleri ena malo moti iwowo na amene apangitse mitima ya anthu kuti ikhale pasi you know maliro ngati awawa ndi maliro oopsa chifukwa ndi maliro akulu komanso maliro anthu ambiri mitima imakhala mmwamba ndiye mitima ikakhala mmwamba anthu pafunika kuti utsogoleri uzikhala womanga osati utsogoleri oloza ena popanda evidence ma press conference for example press conference oyamba a utm sanali ma press conference omanga anali ma press conference ofuna kuti mitima ya anthu ikhale mmwamba i'm not surprised kuti we have ended up in zina zikuchitika kuti mpaka anthu ena akenso atayaso miyoyo ku Ntcheu it's because the seed of, of, of osakhala cool down was, was planted blame game oh chakuti chachitika chakuti chachitika chakuti chachitika ife tapanga zakuti zimenezo koma awo akanapanga mwakuti awo akanapanga mwakuti zimenezo nzimene zasano zamera zimene probably anthu apanga apanga take advantage kuti mwina azinyoza a president azikamba zonena a president sanachite komano chachikulu nchonena kuti a president ananena kuti zimenezi olira samutseka pakamwa ndipo ah, tikhululukirane tisazitengere kutsogolo koma in terms of ukamapanga ukamaona maspeech ena amene amapangira sanali maspeech abwino anali maspeech oyipa ndiye kuti tiphunzirepo phunziro kuti chinthu chikachitika iweyo ngati mtsogoleri sufunika iwenso namene uziyamba kukamba ma conspiracy theories amakamba a mvula aja ndiye kuti upangisa kuti tsono anthu ena aja wapangisa kuti a mitima yawo i- i- i- ikwere mitima yawo ikwere Ku- ku literature timaphunzira za julius caesar Yes. uh, one of the best plays uh, done by shakespeare Yes. ataphedwa julius caesar uh, kunali ma speech awiri speech ya brutus ndi speech ya mark antony Yes. mark antony analankhula ka- kachiwiri clearly speech yake inali yonena anthu awa ndi ndiwakweze mitima apse mtima apse mtima That's the power of speech. Speech ukaitengera kuti anthu awa ndiwalankhule umatha kukonza or kuononga. yes Maspeech ena amene amalankhulidwa zitatigwera izizi ali oononga. And I hope atsogoleri ake aphunzira phunzira. Amalankhula openly tonse timaona tonse timaona pa television zimene amalankhula zosakhala bwino. Then social media anena a Mvula ija. Yes. I think ngati amalawi Inde social media ndi yathu komano tiziganizira zimene tikukamba za anzathu ine ndimakhulupirira mulungu kuti kumwamba mulungu aliko and i think china chimene uh, saulos chilima a vice president athu moyo wawo chimene atiphunzitsa pa moyo wawo ndi mulungu umulungu ndimayembekezera kuti anthu apanganso za umulungu koma zimene zimachitika pa social media zodabwitsa zokhala ngati kuti kaya kaya nchani kaya zoti tipereke ulemu kwa vice president plus amalawi ena 8 amene atisiya pa ngozi imeneyi kunalibe ndiye ukandifunsa kuti kodi ah, ma speech ayenda bwanji speech ya a president yaku stadium dzana speech yomanga yes speech yoona kutsogolo speech yonena kuti sindikufuna kubisa kanthu tifufuze A- a- mdf akupanga zawo koma ifenso tiitana akatswiri nawo apange zawo speech yonena kuti ngati panali ma mistake ena anthu munena kuti 4 hours inadutsa bwanji Ah, army commander army general general ah, phiri try to explain kuti iyayi nanga si timafuna tione kuti kodi signal ili pati chifukwa sitingangopanga kuyamba kupanga search pamene signal sitidziwa kuti ngati zachitika ngozi ngozi zachitikira kuti kwina kulikonse ndege igwako you have to first of all locate it kuti ikhoza kukhala kuti yagwera kuti simungangoyamba panga search the army commander has explained that uh, and nzoveka but the president is saying no let's still see this because tomorrow we we can even reduce the amount of hours that we take to know where kumene kukachitikire ngozi kuti tithamange msanga kuti mwina tikhoza kuseva anthu amene ali desperate they need help mawu oveka mawu omanga koma masipichi ena ayi sanali omanga ayi dzulonso chimodzimodzi masipichi anali abwino Ah, mmene timayika ku Nsipe masipichi anali abwino sanali ambiri koma anali abwino omanga oona zakutsogolo opempha boma kuti kodi pamene panachitikira ngozipo sitingamangepo chikumbutso sitingamangepo shrine zabwinobwino zokoma chifukwa tifuna kuti tizakumbukire mpaka nakalekale Ah, munthu amene ana- anachita bwino za dziko lino amaganiza bwino komanso anali ndi uh, amaona tsogolo anali ndi kufunafuna kuti dziko lino lisinthe tikhale, tikhale pabwino zonsezo zatha ife poti watisiya so dzulo even dzana ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku stadium Yes. anali masipichi abwino koma zitangochitika ayi sikunali masipichi abwino Mas- ineyo ndikukhulupirira kuti zimene amalankhula anthu zinthu zitangochitika zimene zipangisa kuti mwina zina zina zimene zawonongeka pa chisoni chimenechi ziwonongeke chifukwa munthu ukamuuza chinthu mu crowd ukha- ukawauza zina zake zochita um, amachita amapanga zimenezo Yes. ine tsiku lange ndinaphunzirapo uh, psychology kuti mukakhala pa gulu mmapanga suspend reasoning reasoning mmakhala ngati mwayipanga suspend ndiyeso nonse mmayendera crowd psychology yes tiye tikaotche nyumba uko nonse mmangopita popanda wina oletsa nzake therefore ukakhala mtsogoleri kunena kuti ukulankhula anthu amene mitima yako ili mmwamba umafunika chimene cholingalire kuti mawu amene atuluke pakhomo pakamwa panga akhale mawu omanga and i think our president achieved that Yes. the other people they didn't that's why we have seen all these problems chifukwa ena alowererapo ofuna kupanga ndale chifukwa panalinso ndale yatulusayiwani Kutoko ni ni malawira kumeneko. yes no ndale zinalipo ena amafuna kuti zimenezi apangepo achieve even uh, anduna aza, aza information uh, bambo uh, Moses Kunkuyu ama anakamba kuti pamaliro sipofunika kuti uoneke wanzeru kapena kuti iweyo ukhala a smart politician pofuna kuti usokoneze zinthu sizimakhala choncho at the end of the day i hope amalawi akuona kuti their leaders the people that they call their leaders this is their behavior do they deserve the leadership some of them to me i don't think they do they don't because munthu mtsogoleri umaonetsa during time of crisis zimene ukuchita amene ukuganizira amene ukutsogolerera anthu kuti utsogolera kuchita zoyipa ayi utsogolera kuchita zabwino ee ndiye kuti ndiwe utsogoleri umenewo mwina ndi imene umenewo chapa ndathokoza kwambiri a mr mvula ine Akhana ma speech kuti basi.
ndiyambire pamene mawu ena ake anatchula ah, akasakura ya behavior ya anthu kuti mwina ine nditchule kuti eh, mob behavior Yes. the characteristics of mob justice which are eh, masipichi ena anali sanali oyenera in general kulankhulidwa pamenepo inde when such a thing was imika chimene chinachitika chachitika anthu ambiri timakhala we belong to makampu and koma chinthu chimene timachiwerenga ena ndi we count losses to most people me anamwalira a vice president it means a lot it means a lot of uh, damaged careers tsogolo kusaona kusaona kuti sopano pamenepo tipanga bwanji so anthu aja ambiri anali othodwa yes ine napanga conflict management ngati maphunziro ukamakhala choncho umakhala the- within the grieving mood munthu umasokonekera and you easily move from grieving to denial kusakhulupirira chachitikadi so within that temporary lapse ndiye kuti zinthu zija zimene umaganiza m'mutumo umakhala kuti eh, wasasokoneza osokonekera tsopano ena amafuna kupanga a- atengepo chajera ena amafuna apange relaunch their fading careers Oho. ndioneke kuti tsopano ya- ine ndine ine ndinamzipesa so Kuiwonera patali.
kuiwonera patali kuti tsopano ine apa tikapanga phokoso ili so you saw and you know anzathu ah, ngakhale iwowa anzathu aku utm kunali makamu awiri kunali anthu amene ali mboma they Yes. were cool yes These are sober people- sober They go- Ma- call it for calm. Michael Usi, uh, remained cool uh, Kamtukule remained cool NyaLonje remained cool yes because amaziwa kuti ku cabinet uku ndi kumene timakamba candidates yes so they had a voice of reason enawa mp a regional governor a Kabwila ndani anzawo amene ali uh, who are now saying look ifeyo we've been sidelined amaganiza kuti poti ndife ma mp unduna ukanatigwera ife so they had frustration I mean here is about mentioning nduna zina kuti awa situ afuna Eh.
asatokera chakuti awa asamange nawo chakuti awanso asakhale pafupi awo Awachati, so uh, awa akupanga uh, opportunistic kuona mwayi wathu uja wonena kuti chinthu chiti kwaye chikhale nacho pafupi uh, anthu anene ndife Uh, ndi because ife tili ndi anthu anatisankha ndiye mupeze kupanga press conference m'mamawa masana madzulo

Helicopter imene mathiwa panga kufa. so ipanga bwanji so zambiri zinakhalapo so pamenepo that was uh, koma anachita dala but then if you saw uh, anthu ena they were hiring anthu basically kuti azitukwana hiring eh? Amachita kupanga hire. magonzo if you- you are canvassing if you are saying zinthu zaboza

president ndi chakwera so let's respect him for the role amalawi elected him he didn't come through backdoor or any other uh, there was an election and he won so sinkhani onena kuti and some people didn't, didn't make it so those that didn't make it should not try to uh, look for opportunistic times ngati pamaliro kuti tipange launch our faded ca- careers okay zimene zimene sizabwino ya zinthu zabwino zoti zoti zizipale so

It was choreographed. Mati chati kamwina kukanga tisewero nopanga prepare kunena kuti tsopano uku tipite. Scripted and then Eh, scripted. and- and- Tikapanga yes. imenechi Yes. tipite kumene ku let us go and show chakuti. Then ma VN mnati ma VN. Ma VN, yes.
My VN all over. And I thought that was uh, very unfortunate. So uh, communication and the means of communication and ena opportunism inachulukapo pena mwina amafuna kuti to draw the attention of boma kuti mwina awapatseko kakobiri because at times here we, are, we, we, we like eh, mercenarism kuti ichi chachitika tipange phokoso alive and itane tikumane kuseriku timene pakutaburuta Iwe ukakake? Ayi, pake- pake- pake- A- a- a- a- afuna anthu azidyanso Oh, yeah.
Ni maende Oh, vurugu they make maliro, noise yeah. at times to draw attention. Kuti kale ukakhaika bwere.
Tso- tsopano um, nkhani imene mawu amene ali mkamwa pa nkhani ya maspeech ameneyo Ah, mukuyankhula kwawo kangapo konse a president apempha um, makamaka a- akubanja alankhulaponso nkhani imeneyo kunena kuti akufuna nkhani ya inquiry Yes. a president ayankhulaponso kunena kuti ma investigations amene achitike apa Ah, ndoti akuitana aitana ana- anakumanapo mkatikatimo ndi madiplomats That's right. A- akazembe a maiko osiyanasiyana That's right. ndi mabungwe komanso kuti tikufuna kuti mubwere mutithandize pa nkhani imeneyi kuti inunso mukhale mbali imodzi yakafukufuku pa chimene chinachitika komanso pa nkhani imeneyi ya inquiry zimenezi mukuona ngati zithandiza bwanji makamaka tikaunikira ndi mm, zimene anthu ena akhala akuyankhula a Mvula anakamba pa nkhani ya anthu ena kuti ena analowererapo ah, mwina anthu andale ndi ena oterowo kuti mwina apezerepo mwayi wokuti a- a- a- akunjako anthu akhale ndi chithunzithunzi china cha zimene zachitika kuti anthu akhale ndi picture imene anthuwo akufuna ndi izi zithandiza bwanji makamaka tika ku- ku- ku- kubweretsa investigation imeneyi zithandiza kwambiri ndikufuna kuti tinene pano uh, blessings ngati pali munthu amene walandira pa full brunt mm. ya chipongwe pa, pa imfa ya vice president mm. ndi anthu ena aMalawi 8 ndi apresident yes. apresident achitidwa chipongwe kwambiri chipongwe chachikulu osati chochepa mm. the main accusation is that apresident is behind it mm. anthu ena akamba pa social media even uh, ku stadium ku Nsipe zimene amakamba za chipongwe nkuwatchula kuti a president ndi mfiti na uh, uh, he's responsible for the demise of his own uh, uh, vice kumene kuli kulakwa chifukwa everything about this accident is, is, is an accident even the president said it could be anybody he meant to me it could have even been me he said it the very first press conference zitachitika mmene amalengeza ali ndi chisoni chachikulu zikadachitika aliyense ndege yomweyo ndimakwera nawo ndimagwiritsa ntchito ndimagwiritsa ntchito ndimalowamo momwemo nditu kupita mmwamba ikanisiya ku mzuzu ikanisiya ku blantyre kaya ikanisiya ku mangochi ndimakwera ndege imeneyo so this is an accident it could have been anybody koma tifufuza some people are saying no you are responsible mfiti ndinu a president zinthu zowawa zopweteka koma in response what, what did he say he said no wolira samugwira pakamwa yes komanso tifufuza akamakambangana kuti kubwera anthu akunja cholinga china cha president cha personal afuna kuti wina abwere azanene kuti zija mmapanga chipongwe a president zija maresults ndi awa it's got nothing to do with it mulungu ndi mboni yawo it's got nothing to do with it maresults ndi awa chipongwe chimene mmapangira mtsogoleri wanu mmamkuwa ku stadium mmamutchula ufiti mmanena kuti iwe ndiwe mfiti mmangolakwa so nzofunika kwambiri ndipo zichitike because at the end of the day mwina tonse tonse nchabe koma amene wanyozeka kwambiri kutukwanidwa kutchulidwa mawu osayenera iwe udabwa kuti kuti munthu wamoyo angatchule president izizi udabwa zodabwitsa koma taziona ndi apresident so zofunika zedi zichitike at the end of the day for me ndikakhala pansi kuganiza i think amalawi mulungu amatikonda chifukwa at, at any time timakhala ndi mtsogoleri amene mwina mulungu wamusankha kuti mavuto awa akadzagwa awa adzakhale pa udindo chifukwa tikapatsa awa this country will be on fire koma tikapatsa uyu ndithu at the end of the day ndiona ngati kuti imfa ya achilima yationetsa chikondi cha mulungu kuti munthu amene tili tili ku state house ndi munthu woti is calm tikanakhala enafe mwina bwenzi tikuyaka inu mukanene chakuti he inu mukanene chakuti inu mukanene chocho mudationa kuti napanga zimenezi he awa amangeni awa. this is seditious- seditious how this is defamatory amangeni He has said "Waba- wa- wolira samamutseka pakamwa wolira samamutseka pakamwa ineyo ndanyozeka koma zisiye zilibe kanthu Yes. chimene tichite for the sake of the family tipange investigation yabwino kuti aone pothera they should have some closure akhutire kumene kuti ayi komanso apart from the investigation tifuna ka shrine apa kuti m'bale wathu abale athu tizakumbukire mpaka zaka zinthu zabwino zoyenera So, to answer your question, mpofunikadi kuti zimenezi zichitike ndipo tipeze ma experts akunja adzaone kuti u- mnyozo umene apresident a- a- a- alandira uka- ap- choona chioneke fa panopa mwina mitima anthu ena amene mwina saganiza bwino kaya mwina eh, sapanga analyze zinthu bwinobwino ina ikukhulupirira kuti ah, a president apha vice wawo pamene anthu awiriwa amakondana kwambiri anayesetsa anthu awo anthu atidye nawo amakamba mvula aja ongofuna osokoneza kuti awamenyanitse kuti akamenyanitsa iwo azikanika ma envelope kuseri did the two of them uh, uh, uh, pander to that no they kept their friendship analibe analibe chilichonse sanamvere zimenezo a vice president apita kuli chete palitu mgwirizano kunali kesi ku khoti inachotsedwa kesi kuti ayi izizi sizithandiza ma- ma- ke- ah, eh, evidence sikuoneka bwino tingoononga nazo ubale anachotsa a vice president apita ali full vice president anangochoka kumene south korea he died a day after he landed from south korea kumene amakaimi- amakayimira dziko anatumiza ku tanzania ndiye kuti anthu awiriwa anali pa mgwirizano wawo for someone to, to, to suggest kuti a president is behind imfa ya vice wawo i'm sure a president kuife anthu he's putting up a brave face in public Koma I think akakhala kunyumba mwina ali phee ndi a first lady it is hurting chifukwa ni munthu he is not made of steel Oh, yeah. or made of stones or made of what he is like anybody else he has, he has feelings amayendera magazi amadya amakhala amakhala ngati mwina he is a human being i'm sure it's hurting And what is hurting is the lies and chipongwe chimene achitidwa pa pa imfa ya a vice awo pamene iwowo zimenezo nzi- sizi sizi munthu ujatu munthu wa mulungu and munthu uja ni munthu woti is an open book I, that's why i'm saying ife ngati amalawi probably chauta amatikonda chauta amakonda dziko lino onani zaka zonsezi sitinakwapulanepo nkhondo kuti civil war full-fledged civil war amatikonda chauta But the reason is because amatipatsa atsogoleri oyenera at a particular point. Yani amadziwa kuti Amalawi akadzafika stage iyi padzagwa ichi. Probably the best person to, to, to be the leader amene sadza- sadzawotcha dziko lino ndi uyu. To me, I believe kuti a president Lazarus Chakwera ali mu office ndi chifuniro cha Mulungu. Amadziwa Mulungu kuti adzatipatsa chiphinjo ichi. ndiye kuti chipsinjochi tithane nacho tidzafuna mtsogoleri amene ngoleza mtima chifukwa zimene aonesa president nkuleza mtima anyozedwa publicly being booed publicly being booed throughout his speech did he sit down and say speech yi sindimaliza a first lady iwe wopanga tsogolama ndipite ku nyumba no he finished the speech yonse bwinobwino mu sp- speech mu- in his speech zinthu zomanga mtundu zokha zokha he could have stopped the speech and started shouting those people that were booing kuma stand kuja ponena kuti kodi inu mukuti chani muli nona cho chitifayi ndakuchimwirani chani muli ndi umboni kunena pa vice president wanga zimene mukambazi nzaboza olo mulungu ndi mboni yanga akachoka pa zimene zichi and he was entitled to

enafe sitikanamwa zimene tikanatsamwa olo kufuna tipatseni madzi olo chani olo kukwiya tikanakhala enafe abefu tikanakwiya i'm sure many of the people that call themselves leaders even today i- akanakhala kuti iwo ndi amene ali pano sakanamaliza speech ija even those that want to, to, to go back to, to, to the state house next year kana ichisankho sakanamaliza speech ija akanakhala kuti mwina akukalipa ka akukwiya The president did not. To me, umenewu ndi umunthu ndi umulungu. Amalawi, we should be happy that we have Lazarus Chakwera of State House because it seems to me he was sent to us by God to lead us in this difficult trying moment. Tikana na anthu ena, sure sure, dziko lino tikanakwapulana makofi. mwina ndilekeze pomwepo chabwino Zikomo. Ah, am- a mvula nawo ndifuna kuti athirepo ndemanga a mvula muyankhulapo zotani pa nkhani ya zimene anayankhula president kuti payenera kukhala inquiry ko- ah, pakhale investigation pamene tsopano- anthu ena akunja abwere athandizire nawo imeneyo ndi chinthu chabwino ndiyambire ponena kuti ngozi ya mtundu umenewo ngakhale ikanakhala galimoto kuti yagwa munali vice president or munali atsogoleri ena or wina aliyense you carry out an inquiry pamakhala two types of Standard inquiries procedure. okay a army have got to carry out an inquiry ngati army chifukwa ndege ija inali yawo mapilot anali awo mainjinia anali awo and eh, basically anayipanga deploy popemphedwa iwowo so zimene zinachitika zija ndikuti ayenera kukhala ndi inquiry i- i- yawo standard inquiry they would do it kaya anali chilima or anybody else involved in that accident akanapanga basi that is normally to kuti apange fulfill ma requirements awo ngati a ku army Yes. kuti aone kuti bwanji koma tsono pamakhala inquiry imene anayinena president yopanga involve other uh, stakeholders ife tilibe ukaswiri woti tikayimasule black box or voice recorder imakhala mu ndege kuti kuti tikamve kuti mmenemu Muli chani. muli chani Yes. kuti eh, ma transcription ali mmenemu amalankhula chani last- eh, the last 10 seconds or zoti munthu cha ndege chisalakwe kuti kuti ndege na roadways or airways, airways yes. sinachite Eh, imene ukatswiri umene uife tilibe we can only speculate and live on conspiracy theories kungonena kuti zinakhala choncho zinakhala choncho zinakhala choncho zongofuna kuyikapo mawu pamene sitikuonapo mawu so it is standard uh, ine nakondwa kuti a president ananena okha pakamwa pawo before even these calls zonena kuti chani kuti kukhala inquiry ndi standard procedure aitanisa maiko ena ma experts in this field it must be noted ife iyi mwina ndi imodzi ya ngozi zimene zachitika but mangozi za donya ndege ngati imene zachitika all over the world yes all over za- zakwapo ndithu itazi eh, za- zapha anthu osiyana-siyana koma nde amabweretsa inquiry adziwe nde i- i- inquiry ija ndiyofunika kwambiri to kuzizisa mitima ya anthu amene akupanga doubt komanso kuti izawathandize kupanga exonerate kuti a president mwina nkhani imene sikuwakhudza ya koma pa mwambo wathu wachikuda or mwina pa conflict grieving imafuna kuti pakhale closure kuti anthu aja ndichifake kumudzi kuja timalire tikhale pansi timete tipange bwanji tikambirane tibwereze usiwa tikapange zo zimene ziya zimatithandiza but if we don't answer those questions what happened ndikuti anthu aja anafedwa ndi anthu amene anataya abale awo they will leave in perpetual fear kuti ah, basi mwina Yeah. abale athu anafa mysterious death Yeah. so ndi zabwino kwambiri and chinthu cha mtengo wapatali kwambiri and eh, i just hope amene akufuna amene kuguluku anamfedwa they are free to ask uh, to be observers or to be available Yes.
Ah, popanga kuti nafe tizimva tawo first hand tisadikire fa- final report kusiyana ndi kuti mwina tizingowawata pa social media Ah, the, the process yonena kuti singakhale kuti mwina chipange kuseri kwa munthu or chosakhala na announced it is, a, it is going to be public inquiry choti tizaziwe chimene chinachitika ndinenepo pa ah, pa speech ndizoona kuti mwina president analimba mtima kwambiri mwina the advantage of having a pastor a former pastor or a pastor uh, is that uh, amakhazikisa mtima pansi zoona tikanakhala ena ife oyenda kasakula look apurezidenti Tikachita befu. Oh, you were just indeed. Uh, look, he did not even allow his party supporters

ena aita kutenga wawo wakunyumba koma panali eh, kuti ino mukhala apa iwo adzanafune Mmene usinaone kuti anthu ambiri sa- ino sina unayora kutola ngati Ah, sinaone nangapula kakhala paliponse unayora kukhala ngati ndakatoangana akamayangana sini amaona kuti anthu pano Chikuchitika ndi chani? chikuchitika ndi chani Eh, zoona. unaona anthu okhala kuoneka ndi kuena nkhakusokolola tsopano izo nangonenapo eh, na- mwa- mwa- mwa- mwangolutsa chabe za maboma Chabe, sono kuipa kuti andale nkumatenga advantage pa maliro ngati amenewa a munthu wamkulu kwambiri wachilika mtsogolo la dziko M- andale kopese kuti akubweranso kuma- kumatenga advantage kuti apange score marks kuipa kumakhala kotani makamaka tikakamba nkhani ya umodzi umene tikukamba uja unity imene tikukamba ija Ah, ah, ah, mr kasakula
dziko lino tili ndi dziko limodzi lokha ngati malawi ndi malawi ine nkangodusa boda ku mchinji kulowa ku zambia kumeneko si kwathu akhoza kundipanga chilichonse pamene afuna andipange kaya ndikwere ndege pachileka kaya ku kia kupita ku south africa sikwathu kumeneko i only know of one country which i can call home and that is malawi ka 3.8 million 20 million the only country that we know and we can call home is malawi so if we some people chifukwa chofuna ndale Afuna kuti aliwononge dziko limeneli potenga advantage of zinthu zachisoni ngati maliro nkumapanga mobilize anthu kuti kapena apange zakuti, inu mukapange boo a president, inu mukapange zakuti, inu mukagende convoy. Anthuwonso nkumavomera kuti ine tipanga zimenezo. Akulakwa and kumwambako kuli Mulungu amaona zimenezi. Soti angayembekeze kuti a Malawi angawapatse. udindo kapena utsogoleri chifukwa chonena kuti akupanga zimenezi akulakwa akungotaya nthawi yawo pachabe chifukwa mulungu sangavomere zimenezi unless afuna kuti titithe amalawi mulungu sangavomere zimenezi so nzomvetsa chisoni kuti tili ma politicians and probably nkochuluka nkunotu chifukwa ukaona mwina zikachitikira kaya nkuwina kaya nku uk kaya nku america they are all responsible nobody does those uh, zinthu zachabechabe ngati zimenezo they are all responsible and say at the end of the day we have this country when something is threatening their country amakhala united they, they are all united kuti this is a threat to our country then palibe munthu amene amatembenuka be it to take advantage of threat imeneyo kuti iyeyo akhale mtsogoleri i mean to me kuti somebody could take mwala nkugenda convoy ya maliro a vice president malemu its shocking i couldn't believe it when i said kuti even galimoto yanu ya mbc imene ikupanga broadcast eh, yachoka ku lilongwe kuyenda has been attacked atolankhani anga kumaniyimbira mafoni kuti bwana kuno atigenda ati, ati, ati atigenda, atimenya i couldn't believe it because i couldn't even see it kuti zingachitike because how This is vice president Saulos Chilima watisiya in a tragic accident tonse tikulira misozi and akumperekeza kumalo omaliza did anybody think kuti somebody mmalawi would rise and say nkukagenda on what basis what reason did they have to do that chifukwa cheni chake choti munthu ungagendere so whoever organize those people the people themselves they should feel ashamed and they should not think kuti they will not be accountable to this one day they might they will be accountable today they might run away from the long arm of the law apolisi osapeza nosakhala accountable kafoti iwo ndiwochenjera kaya ali ndalama we have paid them koma there's another power where everybody each one of us will be accountable and kumene kwapita olemekezeka achilima tonse tidzapita tudikira komweko kumene kwa kwapita achilima nobody is going to nobody is going to get out of this place alive amatero nobody is going to get out of this place alive all of us are going there kodi munthu chingakhale cha nzeru kuti a president a vice president apita nde iwe ukasokoneze uzikapanga boo a president uzika- uzikagenda convoy ya maliro uzikapereka ndalama kwa anthu ena taking advantage of the helplessness of the youth kuti ukapasa ka 10000 20000 they will do anything no i believe that person one day he's going to account he might think he's powerful or kuti iye ndiofunika but they're going to account so atsogoleri athu to me number one zimene ndanena kale azidziwa zochita number two ifeyo ngati amalawi suti tonse ndifeyo achonchoyi the majority of malawians ndife anthu oganiza bwino odziwa kuti ichi nchisoni sitingapange zimenezo za callous amatero pachizungu because that's a very callous uh, behavior sitingapange chimene tingachite for the sake of the vice president amene atisiya tiziona atsogoleri achoncho don't give them power let them stay where they are don't give them power because tikanakhala kuti wotinapatsa power i can tell you zamakamba mvula zija tikanamenyana mdziko muno it was very simple the president is the president of a political party very powerful party for that matter he was simply going to instruct his own uh, boys in courts pachimwendo muli nawo kaya ndani

what could have stopped the president from saying ineyo imene sindivomera you boys and girls must protect me tell the boys and girls amukawaliomu kaya mukasungumu kaya kuti abwere maku stadium organize magalimoto mabasi abwera zandipange protect if he did that there was going to be fire there was going to be bloodshed ku stadium but because he's calm ni munthu onena kuti mulungu anatipatsa to lead us at this particular point chifukwa amadziwa mulungu kuti kudzabwera zokhwi- zokhwima zofunika utsogoleri wa nzeru it didn't happen we all left the stadium tonse There was no single uh, uh, uh, uh, drop of blood that was shed in that stadium, despite the provocation that the president uh, uh, uh, uh, was subjected to. So, ineyo pempho langa kuti amalawi tiziona tizidziwa kuti uyu ngoononga uyu uyu osampasa dala udindo uyu U- wani mwina yako koma as- a- a- amene amamutsatira ndi woononga tisampase udindo munthu wa choncho chifukwa adzatipweteketsa Akanakhala president anali munthu wo- wa beef zamanga mavula zija. Akanatipweteketsa dzana lija. Those of us that went to stadium tikadabwera titafa. Tikadabwera mwina ni zilonda. Mwina kuphwanya magalimoto kaya kuchani. But we came out of that place alive in good health. That's why today some of us are able to come here in good health. In one

popanda president to keep calm and, and say the right things at the right time anthu achoncho tiwataye ndinena choncho Eh, mwana wanthu atali a Mvula mangomverera
Iye. a Mvula mwamva mmene ankhula a Kasakula ndemanga yanu munena bwanji Ine. Ah, pa nkhani imene makamaka pa

paliponse umafuna kupeza pochajera basi every occasion like this one to you sumapita kumeneko ndi sorry mood kuti koma isi- isi- ndipite kukalira maliro umafuna kumeneko kuti ndikaoneke ine ine masapota zanga abwere ambiri kumakhala kupanga mobilize kunali kupanga mobilize kuyambira friday night azapite kumeneko tikapange chisokonezo mwasoka zimene amaganiza sizinachitike because the situation did not allow Yes. ndimwe ndimpange moti choncho so vuto ndoti timayiwala kuti when we plant a seed yofuna kukhala ma confusionist anzanunso mawa akakonzeka inunso azakupangani chani zomwezo so you know in politics there's a simple word ukamutukwana mtsogoleri wa nzako masapota za nzako uja amabwera kuzakutani kuzakutukwananso iweyo so you don't start this turf war kuti muzika- muzikangana kangana kangana it is not good that's why you find that all peaceful leaders will tell you kuti "Ah, osabwezera because mukangoyamba kuloza chala wina anthu ache aja ayamba kuloza chala ndani Iwe. ineyo so Basi, I should, there's fire. eh, then there's fire There's fire. so eh, this is eh, uyu Chakwerayu ndi eh, ndi- ndi state president ali ndi ma levers of power onse amenewa he can if he is overprovoked he can step on the, step on the edge kungogwa pa- pa- pansi poti chitike chitike ndi kuti he's commander in chief kumeneko kuti aliyense akapanga uomo mpake chani auza anthu ache bwerani kuno a Chimwendo tabweretsani malole anthu i want to be protected no zosakhala bwino so zimenezo asamachite let us be mature enough of one country to pick the words a Kasakula one country Yes. and that one country To call home. Yes.
and we should not try as politicians kuti tizipezapo cho- chajera anzathu akuti utm you've lost a loved person mtsogoleri amene amakusungani bwino amakuyang'anirani he may have been the source of everything Well, if you had all them sonkano, he had to pull money from his pocket. If he had to do china chicho sikanisaru amatuse makobera agent. So it is a big, big, big loss. We share in your loss and in your grief, but mwina it, it will be irresponsible kuti mukhale ndi kamtima koti ah, basi pa- payere payere imene sizikhala bwino in your bid mwina to hoodwink a boma kuti mwina akuganizireni imene sizikhala bwino because this is malawi so ah, tonsefe tizadusa njira yomweyo osakhala bwino koma apapa tisapezepo zolakwika Ah, we should continue praying for this peaceful man ine sinamve chilima akulankhula zoyipa about anybody eh, ayi Uh, yes, he used words apumbwa but uh, it will be strange kuti amene amawatcha kuti aja tsopano akhale ngati zinthu zina zikusintha koma anyway izo mwina zapa zolira ma pamaliro nthawi zina timalankhula mosefukira mulungu azitikhululukira we still need prayers to Yes. guide us going into the future. chama ndathokoza kwambiri kwa mr salon baseniyo just one minute mumaliza bwanji program ya tsiku la lero nkhani ndiyo kuti amalawi tiziona atsogoleri athu zimene amachita ndipo ikafika nthawi yogawa maudindo tiziona munthu ompatsa maudindo ndi osampatsa ineyo ndikuthokoza chauta kuti ku state house pakali pano kuli dr lazarus chakwera anatipatsa amalawi kuti namene atitsogolere pa zovuta izi and i think akutitsogolera bwino ndipo timthokoze mulungu number two ku utm um, um, a president a vice president apita ndikanapempha kuti ku utm kukhale utsogoleri utsogoleri wodziwa kuti tili pa mavuto komanso ineyo ngati mtsogoleri ndilankhule zinthu ndipange zinthu zonena kuti za utsogoleri ndiye mmene uh, azisankha uh, oti kuti alowa malo mwa a vice president ndani mawu anga ndi amenewo kuti atipatse mtsogoleri onena kuti ali ndi ma qualities a utsogoleri opanda befu ngati enafe koma otsogolera bwino odziwa kuti ah, ah, general akamatsogolera asilikali ku nkhondo mfuti zikuphulika amafunika akhale mthu munthu wa nzeru zake he should not fear or lose his faculties because miyoyo ya anthu onse miyoyo yathu idalire zimene the decision that he's going to be shouting and, and making i think it was akanakhala atsogoleri amaganiza mwachoncho sibwezi zikachitike zinthu ngati izizi tiona kuti kuti awa awa utsogoleri udachokera kuti awa awa sayenera kukhala atsogoleri awa kodi wiliwiliwa awa amapatsa utsogoleri chifukwa chani taona zimene awapanga zimene aonena- zimene aonenazi in the end mpaka na anthu ena afika poti atisiya ku ntcheu atsogoleri ena andale basi taking advantage of maliro taking advantage of tragedy kuti ifeyo sono zija amakamba a mvula kumene kuti kaone let's mobilize four people have died amene na malawi si atsogoleri onena kuti tikhale nawo atiwonongera dziko atiwotchera dziko the only country that we have that we can call home is malawi kumene tingabwere kaya tapita kuti kaya kuti kaya ku kampuchea kaya kuti kubwera nkutsika nkuyamba kuyenda monyada wogwira mthumba ndi ku malawi and we will leave this country to our children now also they call it home grandchildren great great grandchildren mpaka mibadwo izabwera kutsogoloko it's only malawi nde tisamachita chibwana mdziko la malawi kumanena kuti we want to make a political point because of personal issues zimenezo nzachibwana tizisiye mwina nsiyepo ndathokoza kwambiri mr mvula one minute mumalize ine ndingangopempha kuti we have one country Ah, achakwera asakhale distracted kuti apa anthu andi andi sanandilankhule bwino ena he should just remain focused kuti apange deliver agenda imene ali nayo eh, a utm akhale pansi asankhe mlowamalo wa chilima uh, i think uh, ali ndi anthu they will not find another chilima that is a fact Uh, because chilima was one person wearing so many hats the capabilities zake anapanga exceed anthu ambiri so koma akhoza kukhala pansi kupeza njira yoti tiyende bwanji but there must be unity i will advise against ma pressers ongofuna kuononga zinthu and eh, kukhala kuti pambuyo pache akut- aku- akupanga peddle narrative imene isali yawo because eh, apa pakatipa analowe i think they were hijacked anangoyamba chinthu chipambuyo pache anapezeka kuti iwo aku they are trumpeting somebody narrative munthu wina ali kumbuyoko akuti pangani izo yankhulani izo yankhulani izo so amayankhula zimene anthu ena akuwapanga wind kuti mulankhule izi mulankhule izi so pambuyo pache if eh, they did a, a cost benefit analysis and said kuti pa zonse tachita zija tapindulapo chani mwina sachiona because they will find they have made or created uh, uh, an element of kusakhulupirika kuti mwina tinali ndi ma issues a president chakwera ndi malemu chilima in our, ma- in our eyes in our minds they were great brothers they were friends and uh, mmene amayendetsera na ziko mmene zimakhalira zinali zabwino and we don't think a president anali ndi kampeni anali nako he has no reason because he, he had no reason. He, he, I, I don't think his candidature was in any way uh, at stake because, I mean, he announced he was going to stand. That's, ngati maliya muwana amafuna kuti ayime nawo tikanaona komwe There's big yes. kukanakapikisa freedom uh, mndale zathu zilipo so i don't see how things should have been that adversarial kuti pakhale kusakhala bwinobwino so panalibe chifukwa tingopempha kuti dziko lino ah, ma, ma bishop athu ma, ma pastor athu ma reverend athu mabungwe let's preach peace chabwino ndithokoze kwambiri amvula Zikomo. mwamaliza ngati mumapitirizabe Yeah, yeah, yeah. Chabwino. zikomo kwambiri no mr kasakula tikuthokozeni munabwera program zikomo kwambiri Zikomo. Thokoza, zikomo zikomo amvula tikuthokozenso kwambiri zikomo kwambiri bambo pamenepa ndiye pakhale mapeto pa programu yathu imeneyi ya timvetse kuchokera kuno ku mbc ndipo tsiku la lero munali ndi ine blessings kanache komanso sinali ndekha munali ndi akuluakulu amenewa uh, mr humphrey mvula komanso mr george kasakula tithokoze kwambiri munali pamenepo kuonera komanso kumvera programu imeneyi mwakoma nonse